ibe onye ọbụna nọ ya chee ntị onye ruo agwa anyị ọ gwa anyị onye ruo ekwu okwu ka anyị nụ ma ndị ebe chụtara achụta ka anyị anyị agwa anyị anyị ekwu ka anyị mụta ive biko ive na-eme bụ taanị nwa bụ talent Ivite Ụmụeri ka a chọọ e mewo nke Otuocha quarter mee nke Ikenga nke taa nwa bụ nke Ivite ka o lutu so nwa bụ Ivite Ụmụeri nwa bụ Ụmụeri nọ nwata adịchọ mgbanye okwu Ka- eme ihe eme ife ọ bụla nya ka ọ ya bụ eme ọ dị mma ka anyị na-amụta ive anyị ewekọ onwe ya so biko nị a na-ayọ unu ayịyọ na ndị ebe a na-eche abatawo

Eh, ndị Center for Research Igbo History and Culture ekene m unu ọkwa nwobele nwobele ọ bụ na m amụtawo so daalụ nụ eh, anyị bụ ndị Center for Research in Igbo History and Culture ava m Pastor Ben Obuese ah, abụ m onye iri ikwu Mgbago Ụmụeri ah, ebe anyị bịara taa bụ mkpali ama o nwerọ ive ọzọ egwu ọnwa ka anyị bịara o nwere onye ebe a na-amarọ egwu egwu ọnwa ee ee biko nu ogologo okwu ad- ogologo okwu adịrọ ya m na-achọ ka m kpọọ ovuduru ebe a hello m na-achọ ka m kpọọ ovuduru ebe a ya bịa kọwara anyị ive bụ Egwu ọnwa. egwu ọnwa ee o nwere ive m chọ ikwu tupu nwa ọnọdụ anyị ka duru kọwara anyị ive anyị na-eme taa bụ Ivite Ụmụeri ka anyị ka anyị nọ Ivite Ụmụeri ka anyị bịara ọnụ na-eme ile anyị bịara ịnọ na-ele unu so ive ọbụla anyị maali eme mgbe anyị melie n'Otu mgbe anyị melie n'Otu anyị ọnwa na-atọ ka anyị ji amụ ma egwu ma ịta ma ive niile ma mbọsị avụ o ruru ka eme ya na ndị obodo pụtara ndị obodo pụtara onye esi na ya nwere ịta nya ya ata onye esi ya nwere akụkọ onye esi ya nwere nya ya akụzila ka eji egbu uga anyị nwa anyị mụlụ ive na o nwerọzi ive anyị meli maka na ndị mmadụ bịaziri kụzibela anyị nke anyị na-amarọ mgbe anyị melie n'Ikenga ọnwa na-abụọ gara aga ụdị avụ anyị mụsịrị ive niile anyị mụrụ ma mgbe o ji wee ruo mbọsị avụ agadi nwaanyị si ebe a pụta sị ka ya kụziela anyị ka ọ na-akụzi ya onye ọzọ si akpa na ọ mara eme ka ọ kụziela anyị onye a sị ka ya taala anyị ịta ya e mesịrị ọ bụrụ nke ndị obodo ahụ ka anyị na-emezi ma anyị nwere aṅụlị anyị nwere aṅụlị so taa na anyị enwe aṅụlị oge ọbụla onye maali dịka chairman ji wee kwu eh? ife anyị ma bụ na omenala anyị ya achieta azụ site n'ava Jizọs ọkụ egwulu mkpali amụ nke ọbịala ọhụrụ a na-eweta ive atịtị na-eweta ilo anyị achọzịa mkpali amụ nke ndị be anyị nke omenala anyị egwu ọnwa ọ na-emelụrụ arụ ọ na-emelụrụ arụ ọ na-edubere mmadụ ive alisi a na-adịrị ya aghụghọ a na-adịrị ya udo na ọṅụ nya ka eji mba ahụ bụ nya bụ ụlọ akwụkwọ duru ji akụziri ụmụaka ive ka anyị ji arapụ ya gbawa na ikpọ ka o jiwa bụrụ na o nwerozi ive dịka nwanne ma o nwerozi ive dịka ezigbo ive ajọ ive wa na-akarị akarị anyị wee na-ekwuo na anyị aghachiere n'ụdị nna nna anyị va ji eme ya ka ọ wa dịlị anyị mma site n'ava Jizọs achọrọ m ịkpọ ofu onye bụ duru ebe a ka ọ bịa kọwara anyị ive bụ egwu ọnwa

ee ndị bụ egwu ọnwa bụ mgbe anyị bụ ụmụaka o nwere egwu ọnwa anyị na-akpọ onye enene anya n'azụ mmanwụ anyị na-aga n'ilo onye enene anya n'azụ mmanwụ anyị na-aga n'ilo bụ na idewere ive n'azụ idewere ive n'azụ etu a ewere ive avụ idewere n'azụ wezike n'azụ onye ọzọ ụdị ma agazizie chọzie ebe idewere n'azụ ọ bụrụ na ọ dịrọzi n'azụ gị na ọ bụrụ n'azụ onye ọzọ

o nwere ive a na-akpọ ọkpị ọkpị bụ azụ ka ọ bụ a na-eliri ya eli ma ọ bụ na-eli eli na ewepụ ya awọrọ agbụrịgba ya na na-egbu mmadụ anụ a- a- sọ anụ arụ ya ka ị na-eli ọkpị before eli anụ arụ ya e ga-eti ya mmanụ asị ewepụ agbụrịgba arụ itinye agbụrịgba arụ ya na n'ove i lie nya ị nwụrụ ọkpị avụ kwuru sị na nkalịta ka eji ma na ya na-ata alụ ọkpị avụ ọbụna ọbụna na- na- na- na-esete na mkpo ma ọ bụ na-egbu ya i wee jee wee bie ya aka ọ ta gị alụ o bepụ gị aka so na ive ji wee sị na nkalịta ka eji ma na ọkpị na-ata alụ awụ bụ na ọbụna itinye aka n'ibidi aka etu ọ ta gị alụ ọ ta gị alụ o be gị aka nke ọzọ nkọwa ya bụrụ na ebe ahụ unu bịa tata na nya a ka gwara anyị na unu ga-abịa tata unu apụtakwa tata wee bịa ọ bụrụ nya ahụ ka a karịtara anyị na unu ga-abịa ya bụ ya bụ mgbachi ọkpị a bụrụ nya aka anyị ma na unu ga-abịa anyị wa dị nkwado wee bịa ee mụ bụ okenye bịara ebe a ive egwuregwu bụ ive egwu ọnwa na-asọ m ụsọ ya ka m ji wee bụrụ okenye nọ ebe a adị m ekwo ekworo adị m eme ive ọbụla ive m chọrọ bụ etu ege- ive ege na-eme n'ụmụeri ka ụmụeri na-aga n'iru ka a na-anụ ava ụmụeri nwa na-atụ unu nke ọ chọrọ

anụrụ m ava ụmụeri since last year niile na-anụ ka a na-asị ụmụeri ụnụ mana Chineke gosiri ụmụeri abụ m onye amụma abụ m onye amụma onye amụma bụ Chineke mere m ya m ji wee bụrụ onye amụma bụ enwere gift enyere ụmụeri gift enyere ụmụeri m vụrụ na vision ugo na-atọ ugo na-atọ ka e nyere Ụmụeri ugo na-atọ ahụ e nyere Ụmụeri na vision ụmụ ya ugo na-atọ ahụ agbasigo elu ọ bụ bụ na Ụmụeri nwere general hospital general hospital ahụ na-agara n'ihu ọ bụ bụ na Ụmụeri Ụmụeri ụmụ Ụmụeri nwere Otuọcha Otuọcha ahụ ọ na-evu evu amarọ ma ọ bụ ụmụ ahụ na-aza mụ ya Ụmụeri ma ọ na-agara Ụmụeri nke ọzọ bụrụ na Ụmụeri enwego airport ive niile ndị a bụ ive m na-asị unu a bịa na egwuregwu ndị mmadụ egwu ndị anyị zụtara n'Ụmụeri na-emerụ ka ndị kazi anyị zụtara mmadụ anyị na-anachi ebe backward n'ive niile na-eme ekwuru m sị ka egwuregwu nke anyị bịa tata nke ka nke arọ a bụrụ obele na nke arọ ọzọ ka anyị wee arọ ọzọ ka anyị mee egwuregwu ka ndị mmadụ ju ka anyị na-esi ihe na-eli ive na egwuregwu bụ ive mmụọ anyị ji wee mara Ụmụeri Ụmụeri bụ ile dị n'ọnụ ile dị n'etiti ọnụ na Anambra niile Anambra dị Anambra lokal gọọmenti niile bụ Ụmụeri bụ ile ọnụ na ya ka Chukwu si wee gozie anyị nye anyị ana nye anyị ive niile ive niile Chukwu nyere anyị bụ ile ndị ngọzi Chukwu nyere anyị ugo na-atọ bụ Chukwu Chineke nyere anyị ozugo Ụmụeri aka

ma ụmụaka ma okenye ma ụmụaka Chief Onyeilo ka a na-akpọ m ekene m unu
ebuchi a anyị kenere gị